tata bụ afọ anyị na-asị ka afọ fọtara anyị ihe ọma anyị nọ n'ihe onyonyo bụ Igwebuike TV abụ m Ada Igbo Ngozi Chukwuka isiokwu anyị n'ụbọchị tata bụ ihe ndị dị mkpa mmadụ kwesịrị ịtụle tupu alụmdi na nwunye anyị nwere ndị ọbịa abụọ anyị na ha ga-enyoba anya n'okwu a n'ụbọchị tata onye nke mbụ bụ nwanne anyị nwoke bụ dibịa mmụta oyibo bụ Chukwuma Egemba si London akpanyere anyị ụka tata biko kene ndị be anyị igbo bụ igbo ebe ọbụla unu nọ ana m ekele unu udo dịrị unu niile ee ka m biko were ohere a kwuo sị awụghị m doctor awụ m academic doctor awụghị m medical doctor for correction thank you very much ị mago n'ala igbo doctor bụ dibịa oyibo onye nke abụọ bụ nwanne anyị nwanyị bụ eze nwanyị ebe inebi asọgwa nwanyị na-eme ihe kara aka onye ndụmọdụ n'ihe dị iche iche onye mgbasa ozi ama ama ọ bụkwa ya nwe Tower FM nke dị na Nsụka ebe ọ na-agbasa ozi nwaanyị ọma biko kene ndị be anyị na-enene anyị ndị be anyị ekene m ụnụ ndị be anyị daalụnụ onye ụnụ na-anụ ọnụ ya bụ ebelechukwu nebechukwu asọgwa Ya manụ mma. Ama m na anwago m oke m ịkọwa nwa obere ndị anyị na ha nọ taa. Kama tupu anyị agaba n'ihu, ọ ga-adịkwa mma ma ọ bụrụ na ha ga-eji aka ha kọwapụtara ndị be anyị ndị ha bụ ọfụma. Ebido m na Dr. Chukwuma Egemba. Biko, ị nwere ike ịkọwatụrụ ndị be anyị onye ị bụ? aha m wụ Chukwuma Egemba awụ m onye Chokoneze Ezinihite Imo steeti nọ n'Imo steeti obodo anyị obodo Naijiria ọ na m chọọ ịsị obodo anyị bụ Naijiria ọ na-asụ m bebe n'ọnụ n'ihi na obi m anabatachaghị sị awụ m onye Naijiria kama ka ọ wụrụkwa sị a sị ndị obodo Naijiria ka arụsa ukwu aga m asị awụ m onye Biafra ebikwana m na London ndewo daalụ onye nke abụọ bụ nwanne anyị nwaanyị bụ Ebi Asọgwa biko ị nwere ike ịkọwatụrụ ndị be anyị onwe gị Okey daalụ oo. Afa m ka m si wee kwu bụ Ebelechukwu Asọgwa. Ị ma na ọ na-abụ e kwuo e a kpọbinata ya, ọ dị ka ọ na o luro Igbo. So ka m kpọluo ya n'isi ka e nwee ike ịghọta. Em ka o si wee kọ i si wee kwukwu, abụ mụ mụnwa bụ onye nwe Tower FM. Tower FM bụ nke ndị oyibo na-akpọ o bido from non-governmental organization. Ndị a bụ ndị na-enyere ụmụ ibe aka. Anyị na-eme ma counseling na inye ndụmọdụ n'ihe dị iche iche. Mgbe ụfọdụ anyị na-eje eje ọ bụrụ na o nwere onye nwere ihe na-akpa ya ọ bụ ihe gbasatara arụ ike, ihe gbasatara ego, ihe gbasata na agụnwughị akwụkwọ, anyị akpọọ ụmụ ibe anyị sị ngwa ka anyị tinyere onye a aka anyị sikwa na igwe eji ekwu okwu nke dị na Nsụka agbasapụ ozi ozi agamniru ọdịmma ndị be anyị ka m kwụdebe ya n'ebe a daalụ m daalụ nwaanyị ọma dịka m si kwuo na mbụ isiokwu anyị tata bụ ihe ndị dịgasị mkpa mmadụ kwesịrị ịtụle tupu ọ banyewe alụmdi na nwunye n'ala Igbo alụmdi na nwunye abụghị mkpebi a na-eme n'amaghị ama ajụjụ nke mbụ m wee bụrụ gịnị bụ alụmdi na nwunye doctor Chukwuma biko ị nwere ike ịbata n'okwu a hmm. alụmdi na nwaanyị olee etu m ga-esi wee tinye ee kọwa ya ọ wụ ee ịbịakọta ee nwoke na nwaanyị ma ọ wụkwanụ nkwekọrịta nwoke na nwaanyị ka ha dịrị n'otu wụrụ di na nwaanyị gaa n'ihu ka ha wee wee mepee ezinụlọ nke ha then sitekwa ebe ahụ na-emezi ihe dị n'ime ya wụ ee ee ibi ibi n'otu wụrụ ee otu ezinụlọ nke ọhụrụ then sikwa ebe ahụ ee a na-emekwa ihe dị n'ime ya wụ ee ịmụ ịmụ nwa na-agbasa na eh, amụ na-eto na-agbanye na-etinye na ah, ọnụọgụgụ eh, obodo so ọ wụ iji eh, mbịakọta nwoke na nwanyị kwekọrịtara ha na ezinụlọ ha kwekọrịtara ka ha ga wụrụ otu na ịwụrụ di na nwaanyị bidokwa n'ezinụlọ nke ha ọ ihe m ghọtara n'ịwụ di na nwaanyị ada igbo ebe kedu ihe ị nwere ịtụkwasị n'okwu a ee ka m were ihe akwụkwọ nsọ kwuru wee bido na nwaanyị ga-arapụ nne na nna ya wee soro nwoke, ha naabọ wee bụrụ ofu. Mana ọ gafee n'ihe akwụkwọ nsọ kwuru. O nwee ihe a na-akpọ na ihe a nụnwa bụ ọdịnala. O nwee ihe bụ ihe a na-akpọ ọdịnala na mmadụ ekwesịghị ike ịkọwara gị. Ọ bụ n'oyibo a sị na ọ nature i take its place. Na o nwee oge mmadụ ga-abụ o ruo, ọ maa na o tozugo nwoke. Nwee oge nwaanyị ga-abụ o ruo, a maa na o rugo ogo ibido ezinụlọ nke ya. Ibido ezinụlọ nke ya ahụ abụrọ sọsọ maka onye ọ mụrụ. Na ọ ihe o ji wee marụ nwaanyị, ị ma na a sị na a mụọ nwaanyị ozugbo na ọ bụrụgo nne mana o nwee ebe a na-abụ o ruo, a sị na i tozuru etozu ịbụ nne. Nwa okorobịa A furu na o tozugo okorobịa. Ọ bụ na mgbe gboo, before a kpọọ gị okorobịa, o nwecha ihe ị ga-abacha n'ime ya. Ndị oyibo na-akpọ maybe age group, a maa na i tozugo ịbụ nwoke. Ọ bụkwanụ ụmụ agbọghọ, otu a ka ọ dị. Nne gị amaa na ọ zụchago gị maọbụ na o nwego onye e je zụọ gị n'aka ya na i tozugo, e wee sị mmadụ naabọ a ngwa. Because na ihe a bụ ihe a ga na-ewepụ from ọ bụ n'oyibo a sị na generation to generation ka e nwee ike ị na-enwe mkpụrụ so ndị ahụ naabọ ga-abịakọta ọnụ wee sị okay ekweta m na ọ dị anyị naabọ mma ka anyị naabọ biru ka nwoke na nwaanyị wee mebe ihe dị na ya ma ị ma na ihe na-ejikọkọta ezinụlọ e ji ama ee na ihe a bụ ezinụlọ ọ bụ ya a na-akpọ family bụ mgbe e megidere e nwee ofu nwa nwa naabọ ịtọ maọbụ ịnọ banye n'ime so mgbe ụfọdụ a na-aba n'ime this kind of union bụ ka e wee bara ụba wee na-aga ka m kwụsịdebe ya ebe a daalụ daalụ nwaanyị ọma ya bụ nwoke na nwaanyị tozuru dịka ndị Igbo si mara ya na-ekwekọrịta ezinụlọ ekwekọrịta a bịa nwee ya bụ mmekọrịta bụ ịnụ di na nwunye daalụ kedu ihe ebumnobi onye na-achọ ịnụ di ma ọ bụ ịnụ nwunye ga-abụ ebi aka m nọ n'akụkụ gị ọ ị ma na a bịa na anụm di ụfọdụ na-ebu ihe dị n'iche iche n'obi ịnụ di mana ka m gbasaa ya n'ụzọ naabọ O nwere ndị na-ebu ezigbo ihe n'obi, nwekwanụ ndị na-ebu ajọ ihe n'obi. Ezigbo ihe ahụ bụ ka omenala si wee dị ka m si kọwa, ọmụmụ, ọganiru, inyekọ inyere onwe anyị aka ọ ọ kwa ị fụ anụmdi a bụ inyere onwe anyị aka because na ọzụzụ akwụsịghọ n'aka nne na nna gị. Ị banyekwa na nke ahụ, ọzụzụ ọzọ ebido so ọ depend ọ gbasata ihe mmadụ na-ebu n'obi ka m were na nke ezigbo ihe o nwee onye na-achọ ọ bụ na nwoke ọ na-achọ nwaanyị ya na ya ga-ebi ka nwanne nwaanyị ga-anọ as nne maka na a da azụchakwa nwoke azụ nwaanyị bata o nwee nwaanyị ga-abata ọ zụgharịba gị nna m iwe ọkụ a Kwụsị ya! Nna m, nke a i mekwa, ọ dịrọ mma. Gị na ụmụnne gị cha inwe okwu. Nwaanyị a nọ ka onye na-akpọkunata nwoke ahụ. Ọ ya mere mgbe ụfọdụ, o nwee ka nwaanyị, nwoke si em, eme omume na-adịrọ mma, a sị ka a nụnye ya nwaanyị. Ihe e ji anụrụ ya nwaanyị a bụ na nwaanyị ahụ, ọzụzụ ọ gafere n'aka nne na nna ya nwee ike ọ gbakarịbago ndị mụrụ ya, e weje ya n'aka nwaanyị. And many people, mgbe ụfọdụ, e weje ha n'aka nwaanyị ahụ, isi ejuo ha oyi. so ọ ya ka m ji sị na ọ depend ihe ọma na ihe ọjọọ nwekwanụ nwaanyị na-ekweta achọgo m ịbịa mụba nwa ka e nwee ike ka mkpụrụ a dịrụ na-aga achọ m nwoke ọ ga-abụ o kwuo okwu m gee ntị o nwee ike nke nne na nna kwuru ọ ma nghọtacha ya mana o nwee nwoke na-asị ya ngwa kwụrụ ebe a emezina otu a ya mere mgbe ụfọdụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-enwechaghị ezigbo agwa ọ nụọ di ọ pịakọ onwe ya ọnụ nwaanyị ahụ ị na-afụ so Ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị mmadụ na-ebu ihe dị iche n'obi. O nwekwanụ nwaanyị bụ na ebumnobi ịnụ di bụ ka ọ gbanarị agụụ dị be nna ya na ọ bụrọ na ọ fụrụ nwoke n'anya. O nwee ndị na-eje agbanarị ka ha nụọ di maka na ọgbọ fa na-anụ di. O nwee ndị na-eje ka ha nụọ di maka na nwa na-agụ fa agụụ, ha na-asị, nekwa na oge na-aganarị m, ma mụ amụberọ nwa. nwee ndị na-eje anụkwa nwaanyị n'ụdị ahụ maybe na mkpụrụ o si pụta bụ mkpụrụ a na-asọpụrụ o wee sị ka o jee kụta akụ ebe ahụ nwee ike ọ bụrụ na ezinụlọ ọ na-abanye ji ego ma ọ bụ onye ime umengwụ na ọ ma nrụnwu ọrụ ọ sị ka ọ jebe ebe ahụ na ndị ọgọ ya ga-enyere ụmụ ihe dị n'iche iche ndị mmadụ na-ebu n'obi ànụ di and m̀gbe ụ̀fọdụ ha nụkwanụ ọ gaarụ ha. O nwee onye ma na ọ daa agba mbọ̀ ọ nụta nwaanyị na-agba mbọ̀, nwaanyị ahụ ekpuchitebe nke ya na ya. Nwee onye ma na o nwee onye ọzọ m̀gbe ụfọdụ nke a nụnwa bụ nke ga-agba na i eziokwu anyị kwesị ike o nwee ndị na-anụ nwaanyị na ahụ ha ada anọkwata ma ha na nwaanyị anọrọ, a sị ngwa kedụ ihe nwaanyị and mgbe ụfọdụ ị fụ na ọ gaarị ya ọfụma. Ọ chọzịa nwaanyị na nwaanyị nọ ya n'akụkụ mana abụ na ihe a kwesị ike ị na-ebu n'obi before a nụọ di na nwunye nke ziri ezi. Ekwuru m na a ga-ekwu okwu mkpụrụ. Ọ onye gị na ya ga-ebikọtanwu n'udo ma ego adị ego ọzọ bụ onye nwere ọgụgụ isi ọgụgụ isi ezigbo echiche na o nwee ka o si chọọ ịpụ n'ụzọ Gị chọọ ịpụ n'ụzọ, ọ sị gị, Nna m, nata azụ, nne m, nata azụ. Ụfọdụ na-ebu ihe ni ihe dị iche iche. A a sị m kwuo, o nwere ihe e nwee ike ịtụkwasị aka sị, Ihe a bụ ihe i kwesịrị ike ibu n'obi. Ọ ya mere m ji wee kọwaa nke dị mma, kọwakwaanụ nke dị njọ ụfọdụ na-ebu n'obi, ịnụ di. Ka m hapụrụ Doc, o nwee ike ọ kọwatọpụ nke m akọwaghị ọfụma. Daalụ sọ. Doc, biko, dịka ebe isi kwuo ọ kọwago nnukwu ọkacha n'akụkụ ụmụ nwanyị dịka onye nna na nwoke nọ n'etiti anyị kedu ihe bụ ihe ọ dị gị ka ọ ya ka mmadụ kwesịrị ibu n'obi wee banye alụmdi na nwunye ndewo em dịka anyị kwuru na mbụ ọ dị- em, ịlụ di na nwaanyị bụ nkwekọrịta mmadụ abụọ ọ bụghị naanị nkwekọrịta ee nwoke na nwaanyị ahụ chọrọ ịlụ di ọ wụkwa nkwekọrịta ezinụlọ abụọ nkwere- nkwekọrịta obodo abụọ nkwekọrịta dị dị omimi karịa nke anyị niile kwesịrị ịma n'ihi na mgbe ha kwekọrịtara sị anyị ga-alụ di na nwaanyị ee ezinụlọ abụọ ahụ ga-awụ mere umere dịka na akwụ ga-awụ otu mgbe mbụ nke nwaanyị nwere otu nne na otu nna ya lụọ kweta lụọ di ọ ga nwere nne abụọ na nna abụọ na ụmụnne niile na ụmụnne ndị nke di ya ga-awụzi ụmụnne ndị nke ya ọ wụ otu ahụ ka ọ dịkwa nke nwoke nke nwoke ga-enwekwa nne abụọ ee, nna abụọ ee, na ụmụnne ya ndị nke ọzọ mana e, e, ebi akpatụla aka na ihe ụfọdụ ihe buru ibu nọ na e, ihe alụmdi na nwaanyị a na ebe ndị nke nwoke dịkwa oge agaala mgbe mgbe o nwekwara ndị na-emekwa ya ugbu a sị achọrọ ka ịlụta eh, e nwaanyị gị bịa na-edozi mgbe ahụ a na-asị odozi akụ mana ugbu a yes ụmụ nwaanyị na-edozikwa akụ na-edozi ezinụlọ na-enyekwa aka ịhụ na ezinụlọ gara nke ọma na udo dị n'ezinụlọ n'ihi na nwaanyị Ud eh, eh, ị- ịdị mma na udo n'ime ezinụlọ ọ wụkwa ka nwaanyị ka ọ dịkọrịrị n'aka n'ihi na ọ wụ nwaanyị ka ọ dị n'aka maka nke a nwoke ọbụla chọrọ ịlụ nwaanyị bie eh, ka ya na ezinụlọ ya bie n'udo ọ ga-eleba anya saa anya mmiri onye m ga-alụ ọ ga-enyekwa eh, aka chịkọta ezinụlọ onye a m chọrọ ịlụ ọ ga-enyekwara m aka eh, maka ya wụrụ o nwere ndị nwere akụ na ụba buru ibu ha lụọ nwaanyị ha sị gị ngwa nọrọ na-esiri m na-akpafụtara m ee, na-emere m na-emeziri m ezinụlọ ya wụrụ ndị a ọ wụ odozi akụ na ori akụ nwekwara ndị nke ọ wụ ha lụtakwa ha ya wụrụkwa that na nne ọ wụkwa e- e- bịa alụtakwa gị ka ị bịa wụrụ odozi akụ ma ọ wụkwa na imezi akụ ị ga-emekwa nke ahụ ị ga-enyekwara m aka so ụmụ nwoke na-ebu ihe dị iche iche n'obi- na ihe ị ga-elekwa anya leba anya sị onye a m ga-akpọta wụ nwunye m ndị otu ọ ga-eji wee banye ndị bekee na-asụ eh, fit in na ezinụlọ nke m ndị otu ọ ga-anaba ndị ezinụlọ m ha ga-anabatakwa ya ya na ụmụnne m ha ga-emekọrịtakwa ọ ga-asọpụkwara ụmụnne m sọpụrụ nne m na nna m na ndị gbara m gburugburu ee m sị ya gawa o nwekwara ike ịnọchite anya m ma m anọ ya mgbe gboo ugbu a eh, ndị mmadụ eh, na-ebu eh, ihe dị iche iche n'obi like o nwere mgbe m na ebi na-akpatụ before anyị abịa n'ikuku n'ihe gbasara ya m ana-asị ya o nwere ndị dị iche iche m ana-agwa ya sị na mụwa ana m achọ nwaanyị kara aka nwere ike ikwupụta okwu ịnọ nọrọ n'ihu mmadụ kwupụta okwu nke ọma ma m anọ ya m asị ya ngwa gaa ebe dị otu a gaa nọchite anya m nwaanyị ahụ enwe ike gaa gaa nọchite anya m ehe nwee ndị ị ga-asị ya ngwa gaa ebe a dị otu a ndị ụfọdụ ọ wụkwa ebe a ka ọ dịkwa mkpa ka omume nwaanyị dịkwa mkpa n'ihi na omume gị dị mkpa and ọ wu ihe mere na igbo na-ajụkarịrị onye ọbụla chọrọ iji nwaanyị ị- ịlụ nwaanyị a na-ajụ ee, ajụjụ gbasara ezinụlọ ahụ ebe ahụ o ji ịlụ nwaanyị onye wu nne ya onye wu nna ya gịnị ka ha na-eme ha wu ndị agwa ọma ha wu ndị agwa ọjọọ kedu ụdị nsọpụrụ ha nwere n'etiti obodo ha so ihe ndị a niile wucha ihe ndị ụmụ nwoke na-eleba anya anya mara na that obodo anyị ugbu a ma ọ wu oge ugbu a dị iche n'oge mgbe gboo like maybe ebe 60s 70s even more ihe na-agbanwe mana ihe na-agbanwe ebumnuche di na nwanyị ịbịakọrịta anakwa agbanwe you know hmm. so but otu ọbụla na o siri dị ee o nwere ihe awụ a ga-esi awụ na-agaghị na-agawa aghara ị ga-eburiri n'uche nwaanyị a nwere ezigbo agwa ezinụlọ ya ha nwere ezigbo agwa ee kedu ihe mama ya nọ dịka m kwuru na mbụ gị ji ịjụ ajụ ị ga-ajụ ajụjụ agwa a ga-agwa gị ma papa ya ma ma ezinụlọ ha o nwere ndị oshi maọbụ ndị ama maọbụ ndị nshi ndị na-agwọ ọgwụ maọbụ ndị na-emegbu mmadụ n'ezinụlọ ahụ n'ihi na ha ga-ahụ ya sị a ah, mama ya mekwere nke a o oh, ma pa- papa ya wụkwa nke a ah, na nwanne ya mekwere nke a so ihe ndị a wụcha ihe ndị ụfọdụ na-ekwu o nwere ezinụlọ gị gaba ha sị o oh, ya wụrụ na papa ya wụ onye dị otu a ma ọ mama ya wụ onye dị otu a ị gakwa alụ nwaanyị n'ezinụlọ ahụ n'ihi na nwa ya nwere ike wurukwa otu ahụ ndị nke nwaanyị kwa ga-ajụkwa ajụjụ ebe nwa ya na-aga di ebe nwoke nọ jụkwa ahụ marakwa ma ezinụlọ ha otu ahụ ka eh, ihe ndị ụfọdụ ndị a na-adị ebumnuche a dị ọgụgụ nke otu ka ọ na-esi adị ka m kwụsịkwa ebe a ka anyị nakwa aga n'iru ndewo daalụ nna ee ị ma oge gboo ana m echeta mama nnukwu m ọ kọọrọ anyị akụkọ oge gboo ka ọ nụrụ di e duga ya ọzụzụ na nke onye nụwagoro di gboo gboo ka ọ kuziere ya ka e si anụ di na nwunye kuziere ya ụmụ ihe ụfọdụ ihe ọrụ n'ụnọ ị mago ihe niile dị otu a ee mgbe ahụ kwa dịka i si kwuo dọkịta egemba a na-ajụ ajụjụ mere na anụmdi na nwunye anaghị abụ taa na echi a na-ajụ ajụjụ nwaanyị e- a bịakwarị okwu nwaanyị izizi ọ na-ejebe ndị ọgọ a na-akpọ ya ineta ụzọ mana kịta ihe ndị ahụ emegharịchago a ka na-ekwu na-ekwu ọ sị gị anụọla m nwaanyị m wee na-ajụ ọ bụ ihe kwesịrị na nwoke nwata nwoke ma nwata nwaanyị ga-eji banye n'alụmdi na nwunye maka na ndị ọgbọ ya anụwago di ma ọ bụ nụwa nwunye ma ọ bụ maka na a na-akwanye ya akwanye ọ kwadotebe ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị na mmadụ ga-esi otu a banye alụmdi na nwunye dọkịta Egemba biko ọ gị bụ nwoke Eh, ga- ọ nwanne gị bụ ụmụ nwaanyị. nwoke na-eje okwu nwaanyị Ọ bụ- ọ bụ eziokwu Em, dịka m kwuru na mbụ eh, ndị be anyị na-atụ ilu sị ọ wụ a kụgharịa nkwa a gbagharịa Em, ọ- ọ- em, ọ, anyị niile ma ihe a wụ a kụgharịa nkwa a gbagharịa ụbọchị na-aga a na-amụta ihe dị iche iche obodo a na-enwe ihe mgbanwe dị iche iche a na-adị n'obodo ma n'ebe ezinụlọ dị ma n'ebe ụmụ nwaanyị nọ ma n'ebe ụmụ nwoke nọ eh, ma na eh, ugbu a anyị nọ eh, science and technology travel and so on and so forth mgbe gboo ahụ mmadụ na-eto lụọ di to lụọ di na nwanyị within that community within that mm-hmm. village also mm-hmm. mgbe ụfọdụ sef onye ị ga-alụ ị mara na ọ ga-awụ onye gị na ya soro gaa primary school gị na ya soro gaa secondary school gị na ya na nne gị na nne onye ahụ na-azụkọrọ mhm. otu ahịa papa gị na papa ya na-ahụkọrịta na-aga meeting ụmụnna na ụzọ dị iche iche na-agarịkọta otu chọọchị na ebe ụmụ ihe ndị a niile cha onye ọbụla a na-eji otu aha mara onye wu onye even sef ndị ụfọdụ a na mgbe ụfọdụ nne na nna ejirikwa otu aha were na-etiri anya hmm, ana m ahụ nwaanyị a eh, nwa agbọghọ ka anyị na-ele ya were ntakịrị ntakịrị were otu anya na-egbunyere ya sị hmm, mhm. onye a ga-adịkwanụ mma ka ọ wụrụ nwa m nwaanyị nwa m nwoke ga-alụ ya a na-eche hmm. ahụ n'aka mgbe ahụ ị ga-ahụ onye ọbụla mara na so agwa onye ọbụla na-akpa agwa otu otu kwesịrị ịdị mgbe ihe na-adịghị mme oke mmepe anya na-adịghị adị na oke mgbe eh, ị bịa ime too much travel um, from one state to another from one country to another and so on and so forth ị hụ na ugbu a everybody wụ pụọ pụọ pụọ pụọ pụọ mgbe ahụ ọ- ọ dịghịrị otu ahụ so a na-abịa sị "Hmm, ee onye a eruole dịka ọ, em, em, ebe i kwuru before a na-anọcha n'otu n'otu na before ọ ga-eruo na nwoke isabijerela hmm, ajụọ gị gịnị wụ aka ọrụ gị iru ị ga-enwekwa aka ọrụ ị ga-iji zụọ nyefuo ezinụlọ gị nri ma ị lụọ nwaanyị n'ihi na mgbe ahụ nwoke lụọ nwaanyị ọ ga-apụ n'akụkụ nne ya na nna ya gaa biri hmm. na nke ya bido biri na nke ya ya na e, nwaanyị ya na nwaanyị ebido na eh, ugbu a ọ na-emekwa otu ahụ kama ihe dị iche iche na-eme eh, mgbe ahụ nwaanyị na-ahụ di na-ahụ nwoke ahụ na-elebara ya anya na-ahụ otu o ji na-agba mbọ maọwụ mgbe hmm. gboo gboo gboo maọwụ ndị dinta maọwụ ndị na-egbu hmm. azụ maọwụ ndị ọrụ ugbo ma ọ bụ ndị nwere aka ọrụ dị iche iche a sị ah, nna um, nna nwoke ke m ga-alagakwa n'elu nwoke ke lekwedo otu o shiri nwee aka ọrụ you know ọwụ o nwere ike ọrụ na ihe ọbụla ọ na-eme so a na-ebucha eh, ihe ndị a n'uche mana mgbe ụfọdụ o nwere mgbe nne na nna na-akụnyere onwe ha na-akọ ndị be anyị na-asị wụcha koria ma a na-akụ you know nwa eh, ahụrụ m nwa gị ya n'anya m ga-achọ ka nwa m nwoke lụọ ya ehe a na-ekwukọta then ha bịa too ha bịa jụọ ọkwa a na-ajụkwa ajụjụ sị nwa gị lekwe onye a lekwe mgbe ụfọdụ a na-enye ha ohere ka ha kwuo uche ha ị chọrọ ịlụ onye a ma ị chọọ onye mgbe ụfọdụ o nwekwara mgbe gboo ahụ nne gị na nna gị sị gị lekwa onye ha sị gị bu n'uche na ị ga-alụ mgbe ụfọdụ ya adịkwa otu ahụ ha lụrụkwa nakwa aga so hmm. o nwere ihe ndị ọ wụ eziokwu ihe niile dị iche iche ọ dịghị mma ịkwanye nwoke ma ọ bụ nwaanyị ee eh, ka na ihe gbasara eh, di na nwaanyị dịka m ji kwuo mgbe gboo ọ dị iche mana ugbu a ihe ihe agbanweela n'ụzọ dị iche iche ịbịa sị ka eh, ịbịa sị onye a ị ga-alụrịrị nwoke a ma ọ wụkwa na ị ga-alụrịrị nwaanyị a ma ọ ihe a eh, ọ na-ebute eh, esemokwu na mgbaru ihu na adị n'otu mgbe ụfọdụ o nwere ndị ọ na-aworkụrụ nwere ndị ọ na-agara eh, o nwere ndị ọ na-agara nwere ndị ọ na-agara kama a chịkọtacha ya ọ dị ọ dị mma ka a hapụ nwoke na nwaanyị ka ha họrọ onye ihe na ha ga-ebi n'ihi na ihe a awụhụ em, weekend eh, visit ọ wụhụ eh, holiday visit ọ wụ eh, decision for life ka onye gị na ya laabụ ga-ebi eh, until eh, dịka akwụkwọ nsọ ji kwuo eh, ọnwụ ekewa ma ọ ihe a. so ọ dị mkpa ka e nwee ihe mm, dị omimi ma nwoke ma nwaanyị kwesịrị ileba anya before eh, tupu ha abanye ihe gbasara ịlụ di na nwaanyị adụm sọ that Daalụ. eh, em, Ebi ga-etinyekwa ọnụ na ya Ebi nwaanyị ọma ị nọ na ngo adị a- Yeah. ọ- ọ- ọ na- mmụọ m na-agwa m na ị ga-ahụgo ọnọdụ dị iche iche n'ihe banyere ihe anyị na-ajụ kịta ọ dịghị ka o mm-hmm. kwesịrị nnọọ na nwoke ibe m anụwana abanye ma ọ nwaanyị ma ọ bụ nọọ na ndị be ha na-amanye ya dịka dọkịta Egemba na-ekwu oge gboo ezinụlọ nwere ike amụọ nwata nwaanyị na ezinụlọ dị ha mma ha eje were ọjị dowe na be ndị ahụ hmm. nwa m ga-anụ nwa unu a bịakwanụ e bido nwa ahụ na-eto ha na-akwanyekwa ya bụ ihe ọ gbasaghị ha ma nwa ha nwoke o nwere ịhụnanya n'ebe nwa ahụ nọ ma ọ na o nweghị ya ọ na-abụwa nnukwu ihe kedu echiche obi gị n'okwu a Ee, o nwe akụkọ nna m kọọrọ m. Ọ sị na ị bụrụ nwoke ka omenana Nsụka si dị. Ị chọọ ịnụ nwaanyị, e gotelụ gị ezi na gị kpawa. Okay. Etonite m wee jụọ kedu ife a na-egonyelụ nwa okolobịa ahụ ezi e wee sị na ọ bụrụ na ị ga-azụ nwa ezi nwee ndidi ị ma ezi mgbe ụfọdụ o nwere ike ịmụcha nwa ya rie ị need ịnọchi ya if Yeah. not o merụkpọọ ee na ịkpọnye gị ezi ahụ abụrọ na ị na-eje nụta na nwunye gị bụ ezi mana ihe ọ na-eteach gị bụ ka e si ejideta ụmụaka ịkwụsị iwe ọkụ ndidi na ihe ndị ọzọ dị iche iche Mhm. a na-ekwu okwu anụmdi mgbe ahụ ị ma na a na-ajụ ese Ọ na-afịa arụ isi na mba pụọ mba. Mba m na-ekwu okwu ya bụ before i jekata makana ihe e ji eme njem ụgbọala adịchahọ ka ọ dị kịta. Ụmụ ihe onyonyo, Facebook na adịchahọ. Ụfọdụ ndị ị na-enweta bụ ndị nọ na mpaghara gị na okirikiri gị. ihe a na-eje ajụcha ese bụ agbụrụ gị ọ na-egbu mmadụ ka a bịa na Nsụka o nwe agbụrụ bụ na wee ruo kịta a na-eze ha eze nna nna ha egbuka that's ị fụ na mgbe ụfọdụ na ọ na-adị na agbụrụ o nwere ike kịta na ha adịghị enyezi ihe e ji egbu mmadụ mana ha na-enwe ajọ obi maka na ajọ obi na-ebute ịkọ nsị a na-ene n'ụdịrị ihe ahụ nwee ndị na-anwụchu anwụchu o nwee ndị ị ma na ha anaghị eru Iri na ise, ha anwụgo. Or iri ise, ha Iri anwụgo. ise. O nwere ndị na iri ise, ha ada anọte aka. O nwee ndị dị ụtọ, nwee ndị na-anwụ ọnwụ ike. Ihe ike na-emekarịba be ha. Mgbe ụfọdụ, ị fụ na ndị a ka a na-asị na o nwe arụsị ji fa aka. Many of ụfọdụ n'ime ha jekwuchacha arụsị, gbaba n'ime arụsị ka a zọrọ ha. Ị manụ ya. Nke ndị Igbo na-ada eche ekwe ekwu mana ọ na-eme bụ ịnụ osu. ohu ka ndị nsụka na-akpọ ya enwecha mba dịcha etu a e je ịnụ nwaanyị a jụọ ese e nwere osu nke arụsị ji nwee osu nke bụ n'agha ndị atọghata n'agha nke ahụ arụsị ji ada eji eje maka na ihe ọnwụ na ndụ a ga-ajụ ese ọ nya mee nna gị fụba gị na mmadụ ọ jụọ gị o si ebee kedu ndị mụrụ ya wee sị gị pụtabakwa maka na ife ọbụla i megidere a sị na afọ ime abaa na i bubatago arụsị na be ha a na-eze ya eze agbụrụ ọ ga-abụ ije nụọ nwaanyị fa ada atụ ime maọbụ na ha na-atụ before ha ketekwe na before ha atụ ime ọ na-ete ezigbo aka a gwa gị na agbụrụ a na mkpụrụ adịrọkwa na ha nwee agbụrụ e ji ịmụ nwoke wee marụ a bịa n'ihe dịka be nna m o nwee ndị a na-akpọ ụmụchioke ihe a bụ agbụrụ oke oke ka nkụ ebe ahụ Ihe niile a bụ ihe a na-enenecha anya. Nwee agbụrụ ka m si wee kwuba ya uwe. Nwee agbụrụ bụ na ụkwụ ezu ike. Ihe ndị be anyị na-akpọ ya na Nsụka bụ ajoko. Ofu onye nwere ike izu ya ma ọ bụrụ na ọ na-eme ya n'ụdị dị mma. Ọ ya bụ mgbe gboo gboo, ị fụcha na o nwee ndị arụsị ji, ndị metechara ihe arụ. Ihe niile a ka ọ bụrụ idute nwoke ebe ọ. A bịakwarị kịta nụnwa a sị na-enwebego development, a ka na-ajụ ese. a ga-asị ọ bụgodị mba tere aka o nwee ndị a ma bi na mba ahụ ka a jụọ ha onye o si ebee ha egburu ọchụ so ihe niile abụcha ihe niile a na-ajụ mana ka o si wee kọwa na ebugharị egwu ebugharị ọnọdụ. Ụwa kịta abụzị ebe nne na-asị chọ bịa bịanụ. A ka na-emekwa mana ị ma na e kwuchagodị, nwoke na nwaanyị ga-abịakọtarịrị ọnụ sị, ekwe m. A ka na-achọta. Ma echi, a ka na-achọta. Mana ọ bụrụ na ị chọtachagodị, ọ mmadụ naabọ a ga-ekwekọrịta sị na achọ m, na ha ekwe. Ihe mezị na nne na nna ama na-achọtazị bụ na otu ụmụazị anyị na-eje agụ akwụkwọ onye nọ Enugu nwee ike gaba Lagos ije gụọ akwụkwọ onye nọ Enugu nwee ike gaba obodo oyibo ịgụ akwụkwọ ọ nwatakịrị nwa agbọghọ a ka ị ga-asị ka ị kpọnata n'ụlọ na- na- n'obodo ka ọ bịa mụba ka esi esi nri ma o jekwanụ na ihe onyonyo dị iche iche a na-amụ ka esi esi nri pụta e kwucha ihe kpọnata okwu n'ụlọ before ka ala igbo si dị I jebe ịgụ akwụkwọ ahụ, a na-ebido n'obere kụzibelụ gị. E sibe nri, ọ sị, ọ bụ na nwa gbara afọ ise, wetelụ m ose, wetelụ m nnu, ngwa tinye nke a, ọ na-ekiri gị. Ihe ahụ bụ ọzụzụ isi nri. A da eje hapụzị ka onye ọzọ jee zụọ maka na ụwa asago anya. Ka ajụjụ gị si wee sị, ọ dị mma ị na-achọta? Ee, mana ihe ọ sọ gị chọta, ọ mmadụ naabọ a bụ ihe ga-ekwekọrịta, o wee gaa. Daalụ. daalụ daalụ em ọ dị ka dọkịta egemba kwuru na mbụ na ezinụlọ naabụ bụ ihe a na-abịakọta ọnụ ị ma na oge ụfọdụ ị pụta e nwee ike nwaanyị nwoke dubata di ya chọọ imere ndị be ha ihe ọ na-egbochi ya ma ọ bụ n'aka nke ọzọ nwaanyị kwa chọọ imere ndị be ha ihe ọ na-egbochi ya ha naabụ ọ dị otu a ọ na ọ bụghị ihe kwesịrị na di ndị na-abanye ịlụ di na nwunye kwesịrị ịtụle na ezinụlọ naabụ abụrụgokwanụ ofu na ọnọdụ a ejigokokwana ha ya bụ na ọ dị mkpa na ha ga-emenyere onye nka menyere onye nka ebi biko ka ị nwere ike ịkọwatụrụ anyị okwu a ka ọ ga-esi kwe anyị Ee, ndị nghọta be anyị na- ndị be anyị na-atụ n'ilu sị na mba na-asụ n'onu n'onu mba na-asụ n'onu n'onu ma ihe na-agụ nwoke ihe na-agụ nwaanyị na-agụkwa onye tụbara ime Mm. mana ka m wenata na mba na-asụ n'onu n'onu

ya ka m ji wee sị na mba na-asụ n'onu n'onu nwee ebe ọ dịghị otu ahụ ka o si wee dịkwa ka a na-asị na o nwee ebe ọ ga-abịa ịgba na iro ịma e ji marụ ndị nsụka ife esobe gị ọ bụrụkwa nsụka niile ihe a na-ekwu okwu i were ife wejebe ndị be unu ọ dị ụzọ naabụ maka na anya ukwu bata, ọdịda esobie. Ọ bụrụ na nne na nna m enweghọ ka aka ra ha, ma ụmụnne m aka ararọ ha, ma mụnwa bụ nwoke na-anụ nwaanyị, ọ bụlụ ife m meelụ nne na nna m ka m ga-emelụ gịnwa nwee ike ọ bụrụ na ọ sọsọ gị bụ ofu mkpụlụ nwa. Ị fụrọ na anya ukwu ka ọ bụ. Ọ bụlụ iwu bụ na ife mụnwa bụ nwoke na-akpata ego ga-emelụ ndị be m ka m ga-emelụ gị? Ma mụnwa bụ nwaanyị ama na-eche echiche na ọ ife nwoke melụ ndị be fa ka ọ ga-emelụ m because mgbe ahụ ị nụtarụ m, esighọzi m be nna m mana esizi m be nke nwoke. Ọ ife ọ bụ. Mkpụrụ niile m na-akụ bụ na ebe nke nwoke ahụ ka ọ dị. O nwee ife m mebelụ, ka m meta nne na nna m mma. wee kwatuo nwoke mụ na ya bi n'ụlọ ọdịda maọbụ afụfụ ga-apụta na ya bụ n'isi m n'isi ụmụ m ka ọ ga-adị maka na aka adịrọzi ụmụ m ga-ata afụfụ ya ihe dị n'ezinụlọ bụ ọ na-adị mma a kpakọọ akpakọ ndị be anyị sị na a kpaa ọfụma a rahụ n'ute ọ bụrụ iwu bụ na ihe i me ọ bụrụ na nne na nna gị na ahụ adịrọ ha ana ha na-eje ihe dịka ebe nnekwasị ahụ ma ebe a hmm. na-eje tere aka i wee sị ka i were ụgbọala gonye ha ka ha nwee ike ịna-eje mụnwa asị ekwu eme m bụ nwanyị ị sịkwa gị ga-eje zụtere papa m na-anyanubero baisikụl na-anyanubero igwe e, igwe nkịtị ka o wee bụrụ dat na ị fụrụ na a dọbago ndọrọ ndọrọ nke na-ekwesịghị ekwesị n'ezinụlọ I- ọ bụrụ na ndị oyibo ya na-akpọ ya bụ order of priority ihe kwesịrị ka e mee na ọ bụrụ na ime m wee mee mkpụcha nweta be nna m nna m bụ ya kwanyitere ndị be nne m niile n'ọrụ aka ụmụazị fee jirọ ma aka dị ndị be nna m karịa ọ kpọpụ bụ ụmụnne mama m ihe o ji wee mee bụ ka o nwee ike inyelu nne ha aka na nna ha anọrọzi mhm. o nwedị ma nwanne ya nwoke nwanne nwanne ma nne m ọ nụtara ya ma nwaanyị ka ha nwee ike ịba uru si m nọọ ihe rie na ndị ọgọ ya bụrụ mmadụ mana nyanwa ga-emenwu ihe dị na ya so ọ mhm. bụrụ ihe a na-adọ adọ ime mme ihe a na-eme bụ ebe o kwesịrị ekwesị na a ga-eme nke a bụ eziokwu nke a bụ eziokwu ọ bụghị ihe e ga-enwere ndọrọ ndọrọ nna anyị ukwu dọkịta Egemba kedu ihe bụ ihe ị nwere ike itinye n'okwu a e kwusịrị ọ dị ọtụtụ ihe m ga-etinye na ya iji kwugbatịa ya ebi ekwuole otu ọ dị mma ihe niile okwu dị n'akwụkwọ ọ dị mma mana ihe niile ya wụrụ na ebe e nwere ee, nghọta nghọta n'etiti nwoke na nwaanyị ihe a agaghị abụ nsogbu ya wụrụ na ebe e nwere nghọta n'ezinụlọ rime- eh, chetakwa dat na e nwere nwoke na nwaanyị di na nwaanyị ị bịa nwekwee ezinụlọ abụọ mhm. ya bụ n'ebe e nwere nghọta n'etiti nwoke na nwaanyị di na nwaanyị nwee nghọta na ezinụlọ abụọ ihe ndị a agaghị awụ nsogbu ihe ọzọ m chọrọ ka um, dịkwa ka ibe ya wụ obi umeala na mmadụ di na nwaanyị ịdị na-akparịkọta kọmunikeshọn ndị bekee na-akpọ ya sị mm-hmm. kwuo kedu ihe a chọrọ kedu nke a ga-eme kedu nke a ihe m jiri kwuo obi umeala wụ nke a nwoke ga-achọ ka o nwee obi umeala n'ezinụlọ ya mana obi umeala gị ga-atụkwasakwa n'ebe obi umeala nwunye gị nọ nke ndị be nwunye gị ahụ ya wụ nwunye gị. yes n- n- n'ebe nwunye gị nọ nwunye gị obi umeala ya wụ obi umeala gị Mm, o nwere ike ya bụrụ na mgbe ụfọdụ ị ga-ajụ onwe gị kedu ihe nsogbu gị kedu ihe ị na-eche kedu nsogbu ị na-enwe n'ihi na o nwere otu gị na nwaanyị gị ji na-ekwu okwu ị ga-amara that na gị na nwaanyị gị nọ na-ekwu okwu ma ọkwanụ unu na-emekọrịta mmekọ nwoke na nwaanyị ị ga-ama na na ya wụ sị ọ wụ onye ịma ịma nwaanyị gị nke ọma ị ga-ama that nwaanyị a obi ya anọtụghị n'ebe m nọ anọghị ebe a gị na nwaanyị gị nọ ee gị na nwaanyị gị nọkọrọ eh, nọkọ n'oge mgbede like this unu ekporukọta anyị nọ ma eriche nri nọ na-akpa nkata ma ọkwanụ unu anọrọ n'elu akwa na-eme ihe mmekọ di na nwaanyị but obi ya nọ ya ya na di ya gwana gịnị kpatakwara na gịnị mere ya abịa sị gị ee akpọkwara lekwe ihe dị otu a ebe ezinụlọ m dị lekwe lekwe ọkụhụrụ ihe m kwuru na ihe gbasara obi umeala ma mhm. obi erughị nwunye gị ala obi a ga-eru gịnwa ala so ya wụ sị o nwere ihe ị ga-eme ka ezinụlọ ha dị mma ka nwunye gị nwee obi umeala ka e mee ya mm. ọ bụrụ ọnwụ ugbu a ka

kwalite ha elu ị hụna ya nụ. so nghọta dị ị ga-asị o because nwaanyị a eh, na-enyere di ya aka ọ wụkwa obi umeala nke ya na nke di ya ka ọ na-enyekwara aka ọ bụchaghị naanị ezinụlọ eh, eh, maka na ọ wụ nke ha ọ na-eme ya ka o nwee ike nwee obi umeala ebe ezinụlọ ya dị so ihe ndị a ya wụ sị e nwere ebe e nwere communication nwee ihe nghọta ọ dị mma mana- mana ihe na-emekwanụ ya wụ mgbe ụfọdụ ụmụ nwoke na-eme ihe na mkpukpu mkpukpu mkpukpu ha ga-agwa nwunye ha ihe ha ga-eme Hmm. ha akpọọ ya sị nwanne lekwe lekwe ihe m na-eme ụfọdụ ụmụ nwaanyị kwa na-emekwe n'okpuru okpuru okpuru okpuru ọ chọghị ka ọ mara ihe di ya na-eme so then di ya ga-abịa mata ya sị "Ah, gịnị mekwere na ị gwa m anyị gakwana na akpakwana ya aba I- i chere na m gaghị enwe mmasị ka m nyere ezinụlọ unu aka ka ha rụọ ụlọ ma ọ ka ha rụọ eh, zụọ moto ma ọ eh, kwụọ ụgwọ s- eh, ụl- em, ụgwọ Ụl- school ebe ụmụ ụmụ- akwụkwọ. ụmụ- ụmụnne gị na-aga ma ọ Mhm. nyere nwanne gị aka ka ngwa ahịa ya lie elu ma ọkwanụ nke ọzọ ma ọ bụ otu ụzọ ma ọ bụ nke ọzọ ma ọkwanụ ebe nke ezinụlọ nke nwaanyị nọkwa ihe ndị a ọ wụ nghọta nghọta na ịdị na-ekwu okwu kwupụta ihe na-emenụ Kọrịta. kedu ihe na-aga kedu communication na-akpa ihe niile kpakọrịta a na-akpa ya nke ọma ee onye ọbụla ihe niile ga-adị na-adaba onye ọbụla enwe u- uru ya rite uru ya nwee obi umeala nọ n'ime ya so ọ dị mkpa ka eh, ihe ndị a niile na-eme mana ugbu a eh, n'ihi na otu ihe siri dịrị ụmụ dịka m kwuru na mbụ ụmụ nwoke na-eme kpukpukpukpu ụmụ nwaanyị a na-eme kpukpukpukpu ụfọdụ kwa n'ime ha wụkwa ezinụlọ sị ee ekwekwala ka di gị mara gị gwa ya bụ ọ ga-ekwe nwaanyị na ị ga-ekwe ka di gị mara ọkwanụ di gị dịka Ebi kwutukwara o nwere ezinụlọ nwunye di e, nwaanyị ga-aga bịa mee ihe dị iche iche nwaanyị ga e, papa ya ga-asị ya ihe ị na-eme ihe ị na-eweta ego ị na-eweta ihe ị na-ezita mhm. ebee ka o si di gị ọ makwa gbasara ya mhm. ị jụrụ di gị mhm. di gị o kwere ma o kweghị burukwe gawa achọghị m ọ wụ eziokwu na anyị chọrọ ya mana ma di gị ekwenyeghị na ya ọ gabara n'uru ọ kweghị na ya ọ wụchakọ na ọgwụgwụ taa ka ihe ụfọdụ a na-eme mana ugbu a a na-ajụzikwa ụdị ajụjụ ahụ ee buda buda buda buda ebutacha ezinụlọ ọ ga-agbakashịa ọ bụ ihe m chọrọ itinye Daalụ. ndewo daalụ okwu i kwuru kịta na-eweta m n'ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ Ebi ọ dị gị ka di na nwunye kwesịrị ịna-ezonarị onwe ha ihe ee Ihe niile a bidoro ị ma na mmiri bidoro n'isi mgbọrọgwụ wee mebibe. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ya, ọ bụrụ nnọọ mmadụ naabọ fụrụ onwe ha n'anya, na-agwa onwe ha eziokwu, mara ebe ha na-aga. Maka ezinụlọ ebe nwoke na nwaanyị nọ, n'ụwa anyị nọzi kịta, ị ga-afụ onye ọ na-arụta, ana m arụta, ị sị, lee ihe anyị ga-eji ya mepụta. Ya mere nke ndị oyibo na-ekwu anọkata enwee joint account. joint mm-hmm. account mgbe ụfọdụ ha na-ekwe bụ na o nwere ihe ha na-ezoro onwe ha anyị kwekọtara na anyị ga-akwado ezinụlọ anyị anyị kwekọtara na anyị ga-aga n'iru ezinụlọ mmadụ naabọ na-ezoro onwe ha ihe ọganihu ada adị o nwere ndị oyibo na-akpọ trust nke aha adịghịzi and ebe ihe naabọ aha adịrọ ihe ọjọọ nwee ike ime n'ezinụlọ ke ka o si dị otu a amago m nwaanyị na-eburu ego di e n'obodo oyibo enye e welu je na-ebunye nwanne nwoke ka ọ gaa zụba ahịa nwoke chọzie ego mgbe ụfọdụ ị fụ nwaanyị o were ego jee na-arụ ụlọ be nna gị ma nwoke a na-ata afụfụ ọ bụrụ na ọ bụ ọ bụrụ na ezinụlọ na-agwa onwe ha eziokwu Ọ bụgodị na nna gị enwerọ ebe ọ na-edebe isi ma unu ghọtawa onwe unu, ọ nwoke ka ọ dị n'aka ịsị, Ngwa, anyị mepụta nke a ka anyị nwee ike itinye aka. Mmadụ na-arụrụ ọgọ ya ụlọ. Ọ da-arụ ya maka na ego juru akpa. Na ọ na ihe kwesiri omume na onye a nọzị ka nne m na nna m. Mmadụ izoru di ọ na-anụ ma ọ nwaanyị ọ na-anụ ihe adịrọ mma. Mana kwa, ị ma na mgbe ụfọdụ na ọ bụrọ egwu ebido e ji bido ka a- egwu a gbara bịa ka a na-agba ana ka a ga-agwa ife ihe ọbụla ga-ebute mgbasa na ezinụlọ a abatazịa onye ọbụla wee kpọpụtebe agwa maka na ebe e nwere ihe ọjọọ e nwere ihe ọma etu a onye ọbụla wee bupụtebe agwa ọ bụrụ na m ma sị na nwaanyị m bụ na ọ ga-abụ m rụchaa ọrụ, m sị nwoke, Nekwa ego m zụtara n'ahịa taa, debelụ gị ya. I were ya jee n'ọdụ nkwụ, kwasaa. Ma ụmụ m akwụberọ ụgwọ akwụkwọ. Ya bụ na m ga-ezobelụ gị ego afụ m rụtara. Ọ bụrụ na ọ dị m n'obi izobe ya maọbụ na m na-ewepụ ya n'iro imesasị ego ahụ, mana ọ maka ọdịmma. Ọ ma ụmụ nwaanyị. Ọ bụ na ọ nna m ime ịsụ oyibo n'Igbo, ọ kpọọ ya rikwa ndamanza. I weta e ritọpịa. Ọ bụrụ na nwaanyị ị na-anụ bụ rikwa ndamanza, ọ chọrọ bone straight na-ewuru ụmụ nwaanyị. Ọ chọrọ ibu nnukwu phone ma o nwere ife ọ tatara. Ọ bụ na ị na-arụta na-eri ọ dị iche. Ọ na-abụ nwoke rụchaa ọrụ ọ sị gị ka gị na ya nwee ihe ahụ a na-akpọ joint account. Oshi dị gị n'anya ọ ma mmie ya bụ na izobe ife eruo adịrọ mma o nwe akụkọ mmadụ kọrọ m na nwunye bụ agada gbachiri ụzọ ụmụ ụmụnne ya na-ata afụfụ ma nwoke ji ego o dugote fa obodo oyibo ma ọ gwarọ nwunye nwunye ya gbaka kedu ihe ị ga-eji zụgote ya mgbe e wetara anyị ikpe a anyị wee jụba nwoke ọ dị mma maka ntị izizi ya anụ a sị a sị nwoke a ife i mere adịrọ mma ọ sị m nne m m gwa nwunye m na m na-eje ime ihe a enweghị m ike ime ya ọ ka mma na m mere ọ fụ ya n'anya ka a na-ekpekwa ime a nwaanyị wee sị ọ bụrụ na ị bụrọ ajọ mmadụ ọ na ị kpọta nwanne m i wee kpọta nwanne gị nwoke si na ị fụgo ihe ahụ mm. ya nwa bụ nwaanyị ikpeazụ ụmụnne ya etochago mana dịka ajụjụ i si wee jụ ọ ya eweta ebe a emerụ ọnya ị fụrụ na ọ dịrọ ọ sị ka o jee kpọta nwa nwanne ya ị fụrụ na ebe ahụ na a na-enwe ndọrọ ndọrọ so o nwere ọnọdụ gị na nwoke ga-anọ izobe ihe ka m si wee kwuo o nwe onye nke m ma ị naghị azụ ahịa ị nwere ofu mkpụrụ shop ebe azụmahịa n'ime ahịa iji ara a na nwunye gị goteru n'afa unu nwunye gị gotechara ya were akwụkwọ kponye gị as onye isi ezinụlọ nwoke ree ihe were ya wee jee zọọ chairman ime ahịa daakwa bịa n'ụlọ bịa rahụba ụra ụdịrị nwoke a ị ga-egosi ya ihe niile i nwere mgbe ụfọdụ eji emere ezuzo ihe e nwere n'ụdị dị mma bụ ka ezinụlọ gị nwee ike ịga n'iru maka ọ bụrụ Gaa ọsụsọ n'iru. ụzọ gị maka ụmụazị ọ bụ na m anụta nwoke na-ada agba mbọ ma ọ bụrụzie o nwe ndị na-eduje nwaanyị na-ebu moto dị iche iche ụgbọala bụ iche achọta ya nwaanyị ama ama na ọ car wash ma ọ mechanic ị nụrụzia ya ọ bụ na nwoke asatahụ ọnụ ya ị banyego bụ na ị banyego ọ na-abụ ị zụchaa ahịa ma ọ bụrụ onye na-edesa ego ọfụma mhm. maka o nwe ndị ego ada anọdụnwu n'aka ihe ị ga-eme bụ ebe ọ bụ na ọmụmụ adebe bụ ịdị ime onwe gị nweta ị na-edebe na tịa tịa na-ịmụ maka ị mago n'ọsọ gị gị ga-agba onwe gị mm. n'ụlọ mm-hmm. ị ma na ọ gị ga-akwụ ụgwọ akwụkwọ ọ bụ na ọ ezinụlọ udo dị nghọta dị amamihe dị ọ dịghị mma izo ihe mana ọ bụ na i nee anya fụ na ofu onye bụ ndị nkwụ na ndị ọgọdọ ị ma na ị ga-apịachi onwe gị ka akwa ka ezinụlọ nwee ike ịga n'ihu daalụ daalụ anyị ka na-atụnekwa okwu a oge anyị akụwagokwe kwapụ kwapụ mana enwere m ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ ihe banyere ọmụmụ ebe i tinyere ọnụ kịta ọ dịkwa mkpa na ndị na-akwado ịnụ di na nwunye na ha kwesịrị ibido na gboo kpaa maka ihe banyere ọmụmụ ha ga-achọkwa ịmụta ụmụaka e ga-enwe ebe a ga-ejedewe ma a mụwa nya bụ ọmụmụ maka na oge kịta ihe anyị na-ahụzi ọkwara ihe gbasara ka ọnọdụ obodo si dịrị nwaanyị mụọ ofu mụọ ịbụọ ọ sị na o zugo o jee pịachie afọ ana m ajụ dọkịta Egemba ọ dị ka o kwesịrị na na mbido na ha ga-akara ihe dị otu a ọ bụ na ihe dịchara anyị mma na-ekwe ka anyị nwere ike isi mee ha biko batagodi n'okwu a Hmm, ọ dị mkpa dịsi ike ị ma na kemgbe anyị na-ekwu okwu anyị butu anyị sị mgbe gboo mhm. mgbe e nwere ihe ndị be anyị na-asị mgbe isi mkpụrụ gala nọ nga e kere ya ịnọ mhm. mgbe ihe eh, chetakwa akwụkwọ nwanne anyị nwoke the things fall apart mgbe things na-adị fall apart ihe niile ka nọ mhm. ọ ihe a na-eme dị na nwaanyị mụọ nwa sị mụrụ gawa until until oge gbaa maybe oge mgbe ha na aga m asị ike agwụ because o nwere for instance I'm from a very big family we are 11 from one papa and one mama for instance mhm. right during those days and then o nwere ndị nwere more you know less more and less nwere ndị lụrụ ụmụ nwoke nwere ndị lụrụ eh, ụmụ eh, ụmụ nwoke lụrụ ndị ma abụọ maọbụ atọ so ama m unu na-anụ m maọbụ na-ahụ eh, ihe m na-enwe nwere otu ọ dị unu na-anụ m anyị anyị na-anụ gị anyị na-anụ ihe ị na-ekwu gawa n'ihu Na- na-ahụkwa m ya anyị na-ahụ gị na-anụ ihe ị na-ekwu gawa n'ihu ok ehe. so ee ọ dị mkpa mana dịka anyị jiri anyị ji na-ekwukwa oge na-agbanwe agbanwe mgbe gboo ahụ a na-amụ ọtụtụ ọwụ sị a ee, mgbe ahụ ee, ndị ee, a na-arụ a na-amụ maka ndị ga-enye aka n'ọrụ ugbo ndị ga-enye aka maka nke a na nke ọzọ ee ihe niile agbanwewere n'ugbu a ọzịkwa ọrụ ugbo awụzikwa ihe a na eh, eh, ebu n'uche Ebe e si maọbụ enweta ihe ihe wu niile. nke wu Mhm. eh, ihe eh, ihe e ji azụ ụmụ Mhm. mana ugbu a but ọ dị mkpa na eh, ugbo- otu ihe siri dịrị ugbu a nwoke na nwaanyị kwesịrị ịsị ee lekwe mgbe ha na-ebidokọrọ ịmakarịta onwe ha ndị bekee na-akpọ courting mgbe ha na-ebidogodi na-amarata onwe ha mm-hmm. ịsị na eh, ndị dị n'uche gị because nwoke na nwaanyị o nwere ndị na-asị adị m sọ na ebe igwe ma ihe m na-ekwusi o nwere ike ya wụ sị na otu m ga-achọ ka ka m mụọ ụmụ abụọ maọbụ ụmụ atọ maọbụ ụmụ ise maọbụ ụmụ isii otu nwoke na otu nwaanyị o nwere ndị na-asị gị m mụọ ndị nwoke abụọ mụọ ndị nwaanyị abụọ o zuole m maọbụ otu nwoke mm. na ụmụ nwaanyị maọbụ nke a maọbụ nke a a na-ekwu otu ahụ but anyị amakwanụ ihe Chi kwadoro anyị na-abịanụ. but na otu ọbụla o jiri dị ọ dị mkpa ka nwoke na nwaanyị kwuru sị yes like mụnwa agara ekwuru sị na na e- esi m na eh, ezinụlọ buru ibu ma sịkwanụ onwe m aga m amụ ka otu nne m na nna m mụrụ so ihe m mụrụ wụ ụmụ atọ naanị mana enwere m ụmụnne ndị ke ọzọ mụchara karịa mana ịza ajụjụ m ga-asị na oge anyị agaala kwapụ kwapụ mm-hmm. ọ dị mkpa ka nwoke na nwaanyị kwekọrịta sị lekwa mana ịbịa na nkwekọrịta ahụ a ga-asị hmm, because eh, anyị nwere anyị ga-amụ nke anyị ga-azụfu nke anyị ga-enwe ike wee kwụọrọ ụgwọ akwụkwọ site ha na ha enwe ike gaa na mahadum gụọ akwụkwọ otu ha jere ụgwọ ma onye chọrọ ịzụ ahịa anyị enwe ike zụọ ha n'ahịa then ya wụkwa sị onye nwee ihe ahụike dabatakwa anyị enwekwa ike ka anyị ga-amụ otu dịka mmadụ na-ekwu na-ekwe na-ekwu mana anyị amaghị ihe chi kwadoro mana mhm. ọ dị mkpa ka nwoke na nwaanyị di na nwaanyị kwekọrịta sị anyị ga-amụ otu maọbụ abụọ maọbụ atọ maọbụ anọ ihe enwe ike kwekọrịta mgbe ụfọdụ kwa ọ na-ara ahụ nwoke na nwaanyị ikwere ikwukọrịta mana e, chi and nature nwekwara otu ha na-eji enwe ike e, arrange and curtail hazie ihe ndị ahụ ihe o nwere ndị nwere ike ịsị adịode e, nwaanyị enwe ike ịmụ otu ihe e, ọdachi ahụike ma ọ bụ nke ọzọ ga-eme nwoke na nwaanyị enwe ike ịmụfe ole ha chọrọ ma ọkwana even sef o nwere ndị na-ana amụdị chaa chaa ma ọkwana ha mụọ nwoke nwoke ma ọ mụọ nwaanyị nwaanyị ma ọkwanụ ịnọ mụọ ndị a- ahụ na-esichaghị ike ma ihe so o nwere ihe ndachi dị iche iche mana ọ dị mkpa ka ya di na nwaanyị kwekọrịta ya wụ sị chi kwado ya dịrị otu ahụ ma ha nwa nwekwa ike ịmụ ya dịrịkwa otu ahụ mana ihe ọbụla otu ọbụla o jiri dapụta ha nwa kwesịkwara ịnabata ya n'ihi na ọ- ha awụghị chi kere ha ọ wụ ha ha awụghị chi na-enye nwa ndewo mhm. daalụ ee na nwa nkenke oge anyị a fọọnụ o nwere ajụjụ dị m ka ọ dị mkpa m ga-achọ ka unu naabụ nebanyere m anya nwa nkenke oge a fọọnụ ị ma na dịka anyị si kwugo na mbido ọ bụghị ka e si bido ka ọ na-esi adịgide agawa ọ dịkwa mkpa na ndị na-akwado ịnụ di na nwunye ga-eneba anya ịsị na e nwekwara ike echi e nwee ihe ọdachi ihe adịghịzi ka ọ dị ha enwekwara ike ịnọdụ kpaa kedu ihe anyị ga-eme ma ọnọdụ dị otu a bịa isiokwu m n'ime abụrụ dịka ihe ide akwụkwọ ha na ọkaiwu ihe e nwere ike ime ihe ha nwee ma a sị na ọnwụ abịa echi ma ọ bụ ihe dị otu ahụ ebe biko nwanne m na nwa nkenke okwu kọwagodịrị anyị ihe ọ dị ka ihe kwesịrị ihe m na-ekwu maka ya bụ ihe oyibo na-akpọ dịka will ma testament daalụ ee ọ bụrụ na mụnwa bụ ihe a dị n'ụzọ naabụ o nwere nwoke ọ ga-abụ i jee ịnụ ọ bụrụ na aka dị ya ma aka adịghị gị nwa bụ nwaanyị ị sị ya ka gị na ya mee court marriage ọ bụrụ na o nwego onye nọ ya n'akụkụ ụdịrị ife afụ mebibegoro ife ka anyị si bụrụ ndị Igbo ọ sị gị na ọ ya ha anụkwa gị na court na ọ nụọ gị ka esi anụ nwaanyị ị jewara maka gịnwa i kwue ị ma na ọ ga-ebu n'obi na ihe ị na-eme bụ echi agakata ihu ị sị na ihe agazị ị gbapụ ka i je kpakọrọ akụnụba o nwere mhm. otu a ka ọ dị na ide will ọ bụ na mụnwa bụ nwaanyị igbo ekunie echi wee sị di m ị ga-edekwa will ị fụ na m chọrọ igbu ya ka anyị si bụrụ ndị igbo nwoke nwee ike ịnaba gwa onye nke ma ọ bụ chemie echiche Nwaanyị a dịkwa ka o nwego ife ọ na-akpa. O gbuo mụ ma m delụ will maka na anyị bụ ụmụ nwaanyị ada ede ife dị otu afụ. Ị fụgo ebe nwaanyị dere ya, ọ na-afịa arụ. Nwaanyị chọgodu ide ya, o denyelụ ya ụmụ ya. Ọ bụlọ di ya. Kedụ ife anyị ji emelụ otu a? Ọ na anyị na-enwe echiche ahụ na nwoke na-ebu nwaanyị ụzọ anwụ. Hmm. ya bụ ihe na-abụkarịba echiche anyị mana ị fụkwa nwoke ọ na-edozi be ya ọ na-edozi be ya a sị dibiụlọ na mbọsị a chọrọ ya afụrọ ka nwunye ya na ụmụ ya nọọ ọfụma ife afụ bụ ihe o nwe oke na ọrụ dịlụ nwoke nwe oke na ọrụ dịlụ nwaanyị ọ bụlọ ife niile dị anyị n'obi ka anyị na-ekwupụta eneghị anya na nwoke na nwaanyị bụ ofu Ajụjụ ị jụ dị ka mụnwa ịjụ di m ma o nwee ka o si nwụọ na nwanne ya nwoke nwere ike ikuchi m. Anyị ma na nwoke nwanne nwee ike ikuchi nwunye nwanne ya mana ị jụọ ya bụ ajụjụ ị fụ na ogbu oge enwego plan n'oyibo. Ajụjụ ị jụrụ dị mma. Ọ na-adị mma. ide ihe dị otu ahụ mana ọ kara ịka mma ọ bụrụ na ọ echiche nke nwoke mana ọ bụrụ na ọ mmadụ naabọ na-emekọta ihe ọnụ aka nri ma ihe aka ekpe debere aka ekpe ma ihe aka nri debere di tụkwasịrị nwunye obi na a chọọ m echi na ọ ga-enedonwuru m ezinaụlọ m anya na ọ ga-ebido ebe m kwụsịrị Ị fụrọ na ọ dịrọ mgbe ụfọdụ ihe gbasatara ife oyibo, ọ na-emebikwara anyị ihe. Otu o si wee dị na nke DNA ma a sị m kwuo, ị ga-afụ kịta DNA ọ mụ nwe nwa ma e nwere nwa. A bịa n'ihe dị na Nsụka, ọ na-abụ ị na-anụ nwaanyị, a gọọrọ ya ọjị tụkwasị. Ada eche DNA, any day i jegidere, ị sị na di gị adịọzi gị mma nọọ ka i je gba awa ntịrọ n'iro ozugbo ị na-azọbata ụkwụ na be di gị ihe emebego ife ndị gboo ji wee tinyecha ya maka na a ma na a da ejicha anyị bụ ụmụ nwaanyị n'aka and na akwara ejerọkwa n'ụlọ akwụkwọ so ihe a bụcha ihe ọ ga-abụ i cheta ị gbaba ka ụkwụ gị ha so a bịa na nke ị na-ekwu bụzi ife ndị oyibo wetem ebe udo dị mana ị nee anya na nwaanyị i debelụ n'ụnọ na-achụ gị ka e gbuo ma nwoke i debelụ na-achụ gị ka e gbuo ife abụrụzi nkata a ga-akpa akpa mana ọ bụrụ na ebe udo dị anyị amara onwe anyị echeghọ m na ọ ihe dị mkpa na a ga-eme daalụ daalụ ee nna anyị ukwu dọkịta Egemba okwu a ewelite m okwu a maka na ọ na-abụwa mgbe ụfọdụ n'ala Igbo di nwaanyị nwụọ ụmụ nwanne di anakọrịa ihe di ya nwee ọ ihe m ji ajụ ajụjụ a ọ dị ka o kwesịrị na ihe a bụ ihe ndị na-eje ịnụ di na nwunye ga-akpa na mbido ha enwee ike dịka adị ama ama ihe mee ha amụta ụmụ ihe ha adịkwara ụmụ ha ewere ya mee ihe bara uru biko na nwa nkenke okwu daalụ ee ee na na nkenke okwu ee ọ ihe kwesịrị imeni mana mana na ala Igbo anyị a nwa m ga-asị na mmepe anya na mmepe obodo na ọgụgụ isi anyị eruchabeghị nke otu ahụ dịka Ebi kwuru mgbe ọbụla e wetara ihe a either na nke nwoke or nke nwaanyị ga-asị aa nwaanyị a onye ga-amakwa ihe bụ ebumnobi ya ji ekwute nke nwaanyị ga-asịkwa onye ga-amakwa ihe bụ ebumnobi o ji na-ajụ ajụ ya mana Ọnwụ sị, unu na-akpala nkata otu a ga-esi eme echi eme nwanne hmm. echi eme n'afọ hmm. na-abịa abịa unu echefukwele m na adị m ire emene plan unu echefule m na adị m ire mana n'ala Igbo eche m na a na-echeta a na-echefu ọnwụ ma a na-akpa nkata ịga n'iru ezinụlọ ma ọkwa ịga n'iru obodo so because of oge ka m hapụ na ịgbatị ya nga ọ dị ukwuu dịka m jiri kwuo ọgụgụ isi anyị na amamihe anyị na imepe anya anyị erucha erubeghị nke ịdị na-akpa nkata ma e bido ịdị na-eme ihe ịlụ di na nwaanyị mana ọ wụ ihe kwesịrị ekwesị ime n'ihi na ya wụrụ sị e mee ya ọ ga-egbochite eh, ndọrọ ndọrọ na ọchịchị ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ịsọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ezinụlọ na mhm. ihe gbasara eh, onye ga-enweta nka onye ga-enweta nka n'ihi na ya wụrụ na ọ wụ ebe a mụtara ụmụ ọ wụkwanụ ọdịmma ezinụlọ na ụmụ a mụtara ga-awụ ihe ga-akarị mkpa karịa um, nwa- ma ọ wụ nwanne m inweta ma ọ wụ nne m ma ọ wụ nwanne m nwaanyị ọ wụ ọ wụ ezinụlọ mbụ before ndị ama ọ ihe kwesịrị ime eme mana echiche obi anyị na mmepe anya anyị ọ ga-ekwe anyị mata na ihe a dị mkpa na ọnwụ si emewe na atụwala atụmatụ ka hafụkwanụ ichefu ya ndewo daalụ daalụ daalụ ekenekwa m unu ndị be anyị unu anụgonụ ka o si daa n'ụbọsị tata ihe niile anyị tinyere ọnụ anyị na-arịọ ka onye ọbụla nebere ihe ndị a anya tupu ọ sị ejewe m alụmdi na nwunye ka anyị wee nwee ike nwee obodo ga-akwụdosi ike n'ihe gbasara ịnụ di na nwunye ka anyị werekwanụ ndụmọdụ a niile ndị anyị na ha kparịkọ tata nyere anyị wee mere ihe ka ihe dị iche dị n'anị Igbo n'ihe gbasara ọnụnụ di na nwunye ọ gwụkwa ka ọ ha anyị n'ọnụ anyị na-ekene dọkịta Egemba bụ nwanne anyị nwoke si London kpanyere anyị ụka tata anyị na-enekwa anya na mgbe ọzọ anyị kpọkwa gị na ị ga-abịakwa daalụ nwanne anyị nwaanyị bebi hụkatagoro ihe dị iche iche n'okwu anyị na-etinye ọnụ anyị na-ekenekwa ka i si nọnyere anyị n'ụbọsị taa na-enwekwa olileanya na mgbe ọzọ anyị sikwa gị bịa ka ị tụnyere anyị n'ihe ndị ahụ ị na-ahụ na ị ga-abịakwa daalụ nwaanyị ọma anyị na-atụkwa anya na mgbe ọzọ okwu a bụ nnukwu okwu ihe dị na ya karịrị akarị mana ka anyị na-aga na-eweta ya ka anyị na-enebara anya mara akụkụ anyị ga-esi na-etinye ọnụ na ya bụ okwu igbo bụ igbo niile a ka m bụkwa nwanne unu nwanyị bụ ada igbo ngozi chukwuka ana m asị ka chi foo unu igwebike tv igwebike tv ọnụ na-ekwuru igbo niile n'ebe ụwa sọtụrụ ndị papa ndị mama